an lamɛnbagaw ani an filɛlibagaw mali kɔnɔ mali kɔkan aw bisimila duba tv ale ni rafcom eh, plateforme sanfɛla la n'i ye an sigilen ye dogobaru ale kɛnɛ kan fasirikɛ jɛkulu olu kɛlen kɔ ka madali kɛ e nasarakan cɛɲi na anw bɛ na ka n'a bamayɛlɛma aw ye an ka bamanankan jɛlen na o b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da anw ka bɔndon nɔ tɛ walasa ka kɛɲɛ ni bi don in ye min ye fasiri gafe caman bɛ an bolo kɔrɔ nka bamananw ka kuma don ko tigɛdunguru la kumaba ti ban an b'a kumaba dɔw tɔmɔtɔmɔ k'o da lamɛnbaa jɛkulu kulo kan ka kɛɲɛ ni eh, bi don ye o la an b'a fɔ k'aw bisimila duba tv ale ni rafcom eh, fiɲɛsoro eh, sanfɛla la an bɛ bi baaraba in daminɛ ni gafe fɔlɔ min ye a bɛ fɔ o ma ko indépendant indépendant lamɛnbaaw fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa sherif usman madan ayidara ale kunkanko eh, kibaruya la sherif usman madan ayidara n'i ye ale ko mɛn ale ye haut conseil islamique du mali o ɲɛmaa don o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jɛkulu bɛ n'a bɛ fɔ ko groupement des leaders spirituels musulmans du Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya na o fana ɲɛmaa don Sherif Usman Madan Ayidara ka kɛɲɛ ni duwakun tɛmɛlen ye u ye ɲɔgɔnlajɛba dɔ kɛ ɲɔgɔnlajɛ in senfɛ min ye Bani Hashimi Ansardin ale ɲɛmaaba a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ nin waati na siga tɛ min na min i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ka dugu jɛ bɛ mali kɔnɔ gɛlɛya dugu jɛ bɛ mali kɔnɔ ka sababu kɛ min ye lakanabaliya ye ka taa se min ye da dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye bani hashimi a ka kɔrɔfɔw sera olu bɛɛ lajɛlen ma ko nka ko n'i y'a ta ka lajɛ ko n'a gɛlɛyara kuma o kuma a ka kan jamanadenw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛyaw bɛ se ka basi eh, cogo min na o de hukumu kɔnɔ min ye bani hashimi ye a y'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔnbɛnba in a kɛnɛ kan ko waati nataw la ni ala sɔnna olu na wuli ka se i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu caman ma jɛkulu minnu ni u na tigɛ di ɲɔgɔnma kɛ olu fɛ ka laban gɛlɛya minnu bɛ mali kɔnɔ ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin an ka marabaa jɛkulu olu ma o hukumu kɔnɔ bani hashimi a y'a yira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnya na anw ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu minnu bɛ yen pouvoir public tɔgɔ la ka taa se société civile ma fo ka taa se bɛrɛbɛrɛtɔw ma ko u na kumaɲɔgɔnya tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min bɛ mali kan a bɛ se ka basi e cogo min na waati e nataw la lamɛnbaaw n'an bɔra yen an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da lamɛnbaajɛkulu kulo kan o bɛ bɔ gafe min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko l'œil bamananw ka kuma don ko n'i ye jɛfuru le ja gɛlɛyalen ye ka dugu kɔnifa nɛni k'a dɔ la k'a dugu yɔrɔ ye kɔnɔ sogolen ka so ye nin bɛ tali kɛ kibaruya min na o ye faransi ale marabaajɛkulu ka tɛmɛ ni waati tɛmɛnenw ye u tun ye danganiya ta k'a jira k'a fɔ min ye faso mali ko u ka dɛmɛ fɛn fɛn bɛ ɲɛsin mali ma ka tɛmɛ ni u ka agence française de développement ye ko o dɛmɛw bɛɛ lajɛlen ko o na ɲɔngiri nin kibaruya ninnu bɔlen ka bin min ye mali a marabaajɛkulu ye olu ma ko bila da girindala ka sababu kɛ bamananw ka kuma don min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kelenya ko sanga na waati bɛɛ lajɛlen ni dɔ y'i tan a dɔ la kɔni yamaruya b'i bolo i fana k'a tan o tancogo kelen na o de hokumu kɔnɔ min ye mali ale marabaajɛkulu ye olu laban u nana danganiya ta k'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ faransi ko a ka dɛmɛ a bɛ tigɛ mali la a dɔ la a dɛmɛ bɛ ɲɛsin baɲumankɛtɔn minnu ma ni olu ye ongw ye ko olu fana ka baaraw bɛɛ lajɛlen na ɲɔngiri faso mali kɔnɔ lamɛnbaaw nin danganiya ninnu talen anw ka marabaajɛkulu fɛ ka kɛɲɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ nin duwa daminɛ in ye min ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ mara cɛbɔli baaraw bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se min ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka administration territoriale o baaraw ale a bɛ maa min kofɔ o de ye colonel abdulayi mayiga ye dankɔrɔba in a ye ɲɔgɔnbɛn dɔ kɛ min ye tarata don ye n'a tɛmɛna ani asosiyasiyɔnw ani ONGw fo ka taa se fɔndasiyɔnw ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan olu ɲɛmaaw ɲɔgɔnbɛn in tɛmɛna abulayi mayiga ani olu cɛ ɲɔgɔnbɛn in kunnafoni y'a jira k'a fɔ a bilara minɛn min kɔnɔ o de ye k'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ faransi ko a ka dɛmɛ a tɛ se mali ma ONG mun bɛ baara la ni Faransi ye olu fana ka se k'olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen dalasalo k'a bila hokumu kɔnɔna na min bɛ taa ni Mali a marabaaw ka hakilina ye Abulayi Mayiga a ka wulikajɔ in a bilara o hokumu kɔnɔ o taabolo kɔnɔna na min ye danganiya damadɔ olu tala danganiya fɔlɔ ye min ye o de ye k'a jira k'a fɔ waati nataw la ong fɛn o fɛn k'e de b'a fɛ ka baara kɔni boloda mali kɔnɔ a dɔ la kɔni i ka lakodɔn sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko resepise o wajibiyalen don wa min ye sanga n'a waati bɛɛ lajɛlen n'i b'a fɛ ka baaraɲɔgɔnya tɛmɛ i ka ong ani i k'a dɔn k'a fɔ mali a cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ la kɔni guvɛrɛnɛma ka gafe bɛ yen n'a fɔ a ma ko certificat de non-objection o ye guvɛrɛnɛma ka danganiya gafe de ye min b'a jira k'a fɔ e b'a fɛ ka baara min kɛ anw jɛna n'a ye fiɲɛ tɛ a la o b'a yira k'a fɔ baaraw tɛ se ka boloda tuguni k'a sɔrɔ mali gouvernement a ma jɛn ni a ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ min ye nin ong ninnu ye fo ka taa se a fɔndasiyɔnw ma min ye u ka baaraw an'u ka bugunnatigɛw olu bɛɛ lajɛlen kan ka sɛgɛsɛgɛ ka sababu kɛ jamanakuntigi waati tɛmɛnenw na kɔrɔfɔ mun bɔra ale da a y'a jira k'a fɔ mali a jɛɲɔgɔn ye eh, jamana bɛɛ lajɛlen ye wa jɛɲɔgɔnya in a bɛ kɛ hakɛ damadɔw de kɔnɔ hakɛ fɔlɔ ye min ye mali ka kelenya a n'a ka yɛrɛmahɔrɔnya o bɛ labato jɛɲɔgɔnya o kɔnɔna na o kɔfɛ mali ka sugandili jɛɲɔgɔnya kɔni kɔnɔna na o fana o bɛ labato ka tila jamanaden ka hɛrɛ bɛ min na kɛrɛnkɛrɛnya la mali a bɛ jɛɲɔgɔnya fɛn fɛn kɛ k'a bɛ taa o minɛ de kɔnɔna na lamɛnbaaw n'an bɔra yen lamɛnbaaw hali bi an bɛ taa ni eh, kunnafoni ye nin waati na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ f'o ma ko indicateur du renouveau indicateur du renouveau fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa ɲɔrɔ serifukɛ ale kunkanko kibaruya la mohamedun ould cheikh ahamala ayidara nin ye belebele hamalisiw ka ɲɛmaa don ɲɔrɔkaw fɛ yen lamɛnbaaw ka tali kɛ jamanakuntigi a bɛ ka jɔnjɔn min ta k'a di jamanadenw ma k'a sababu kɛ baara min kalifal'u la k'u y'a kɛ a kɛcogo la ni o ye médaille de reconnaissance ye dankɔrɔba in ale y'a niyɔrɔ sɔrɔ a ko la K'a sababu kɛ min ye anw ka jamanakuntigi kolonɛl Asimi Goyita olu ka jateminɛw kɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ Ɲɔrɔ Sirifukɛ k'a bɛ jate i n'a fɔ maa min a bɛ fɔ ma ko maa min balolen don wa jiginɛ don jiginɛ min bɛ dɔnniya ani basigi di jamana ma waati bɛɛ lajɛlen n'a bɛ fɔ ko trésor humain vivant lamɛnbaaw fasirikɛbaa ka fɔli la a ko nin jɔnjɔn in ko a dankɛnɛya bɔra maa min yɔrɔ o de ye anw ka ministre de l'artisanat de la culture et de l'industrie du mali dankɛnɛya in a bɔra ale de yɔrɔ wa min ye ɲɔrɔ sirifukɛ ale kɔni sugandira ka kɛ o médaille o sɔrɔbaa ye Médaille in a ma di Ɲɔrɔ Sirifukɛ ale kelen ma k'a sababu kɛ min ye Lasana Sidi Mulayi Mulekafu Lasana Sidi Mulekafu i k'a dɔn k'a fɔ ale ye farafinfurakɛlaba ye jamana in kɔnɔ jɔnjɔn in a dira ale fɛnɛ ma ale kɔfɛ jɔnjɔn a dira maa wɛrɛ ma o ye Ana Kojo ye Ana Kojo ale fɛnɛ i k'a dɔn k'a fɔ farafinfurakɛla ye ka bɔ Korokaw fɛ yen min ye mamadu babu ɲang ye i k'a dɔn k'a fɔ ale fɛnɛ ye farafinfurakɛla ye fo ka taa se cheikh mulekafu ale ye magicien ni o ye komaɲaga kɛbaa ye jɔnjɔn in a dira ale fɛnɛ ma min ye yiriba jara ye i k'a dɔn k'a fɔ fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnya jakite aja yuma ayisata kebe ale fɛnɛ ye médiatrice socioculturelle ye bamakɔkaw fɛ jɔnjɔn in dira ale fɛnɛ ma lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ maanifin n'i ye fɛn k'i faso ye ni faso y'a dɔn i ye k'a bɛ dɔ fara i ka wulikajɔ kɔni kan wa a b'a to tɔ minnu bɛ filɛli kɛ olu na se k'u ɲɛmada i ma waati nataw la ka se ka kɛ waleɲuman kɛbaa ye k'a ta k'a ɲɛsin eh, faso eh, ma lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa nin waati in na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko nouvel horizon Nouvel Horizon ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ sibiri tɛmɛlen décembre kalo tile tan ani wolonwula san ba fila ni mugan ni fila min ye parti min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko ADEMA PASJ u y'u ka lajɛ tan ni seeginan ni o ye conférence nationale ye o kɔni sigi i k'a dɔn k'a fɔ anw ka maakɔrɔw tɔgɔla so la ni o ye maison des aînés ye lajɛ in a ye tali kɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ san kuturu kɔnɔ comité exécutif olu ye baara mun kɛ fo ka taa se min ye k'a dɔn k'a fɔ sectionw ani mouvement des femmes ani mouvement des jeunes olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka o fɛnɛ rapport olu fɛsɛfɛsɛ o hukumu kɔnɔ marimaca jara min ale min ye adema a ɲɛmaa ye nin waati na a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na min ye jamana a bɛ degun caman kɔnɔ k'a sababu kɛ min ye lakanabaliya ale kɔni ɲɔ ɲɛ an bɛɛ kosɛbɛ n'an bɔra yen min ye da dumuni fɛn o gɛlɛyaw ye fo ka taa se k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye anw ka lafasali tɔnw ni o ye sendikaw ye olu ka wulikajɔ k'o bɛɛ lajɛlen gɛrɛntɛ bɛ mali gouvernement a da la nin waati na marimaca jara a y'a jira k'a fɔ nin waati na min ye k'a dɔn k'a fɔ faso mali a bɛ dabolo min kan adema ni o ye didenma tɔn ye k'a ka dɛmɛ a bɛ ɲɛsin jamana a marabaa jɛkulu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye kolonɛli asimi goyita ye a n'a a nɔfɛmaw o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye kalafili minnu bolo dan bɛ ni o kun dan bɛ mali ka waati nataw la marimaca jara a y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna adema k'a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ a jɔyɔrɔ ye min ye ka se k'o ta ni kalafili nin kɔnɔna na k'a sababu kɛ ko adema ko parti fitinin tɛ lamɛnbaaw n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye o sibiridon kelen in na min ye bɛrɛbɛrɛtɔn bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko kodɛmu Kodɛmu la convergence pour le développement du Mali u y'u ka lajɛ sabanan kɛ ni o ye troisième congrès ordinaire ye nin congrès ba in a bilara minɛn min kɔnɔ o de ye kɛrɛnkɛrɛnna parti a ka sigiw sigi minnu ni charte des partis politiques fo ka taa se parti yɛrɛ ka taabolo ni o y'u ka règlement intérieur ye o y'a laɲini cogo min na k'o de kɛra sababu ye ka sigiba in a sigi kɛnɛ kan sigi in a kɛra sababu ye ka biro kura sigi kodɛmu ale tɔgɔ la ka tila ka musow ani cɛmisɛnw olu tɔgɔla biro o fɛnɛ sigi nin baaraba in a senfɛ min ye useni amiyɔn gindo ye ale min ye kodɛmu a ɲɛmaaba ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na ko maa o maa n'e de b'a fɛ ka yɛlɛma kɔni kɛ k'a dɔ la kɔni taabolo kɔrɔ i bɛ o de bila ka taabolo kura ta Lambaw kunnafoni a bɛ min laɲini o de ye k'a jira k'a fɔ min ye jamana ale marabaajɛkulu ye fanga dafirilen kɔfɛ transition min dayɛlɛla a jirala k'a fɔ nin transition in o kɔni na kɛ transition ye min kɔni bɛ dansigi anw ka taabolo kɔrɔlenw na taabolo minnu kɛra sababu ye ka mali a lasegin kɔ o bɛna taa jɔn a la ko n'i y'a lajɛ hali bi min ye taabolo kɔrɔw olu bɛ ka ye an ka mara a kɔni kɛcogo kɔnɔna na hali bi Useni Amiɔn Gino a ka kɔrɔfɔ a bolila o kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ useni amiɔn gino ale ni CODEM bɛɛ lajɛlen ko u ka dɛmɛ a bɛ transition yɔrɔ bi a bɛ transition yɔrɔ sini wa ni ala sɔnna faso ko don ko ko bɛɛ lajɛlen na kɛ olu niyɔrɔ ye min ye k'o ta ko ninnu bɛɛ lajɛlen na lamɛnbaaw n'an bɔra yen an bɛ kibaruya wɛrɛ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ anw ka chambre de commerce et d'industrie du mali Chambre de commerce et d'industrie du Mali ale ɲɛmaa Yusuf Bacili ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnlenw ye min ye fangatigilamaw olu kɔni ye wulikajɔ a boloda a nɔfɛ a taara laban min na Yusuf Bacili ale n'a kokɛɲɔgɔn maa fila olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna ka don bɛrɛ la nansaraw ko ko la nature a horreur du vide n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲɛmaa ale kɔni tigɛ dara a kan ka laban k'ale kɔni don bɛrɛ la a dɔ la kɔni a kan ka nɔ la bila de wa n'i ye chambre de commerce ale ta k'a lajɛ u ka taabolow ni o y'u ka règlement intérieur ye a jirala k'a fɔ kuma o kuma ni ɲɛmaa kɔni ni balili kɛra ale ka baaraw kɔni taabolow la a dɔ la kɔni min ye a nɔkanda ye o kɔni bɛ jɔyɔrɔ ta lambaw o de hukumu kɔnɔna na homme d'affaires maju sɛnpara ale ye sɔrɔ bosoba belebele faso mali kɔnɔ wa maa dɔnnen don ale de ye yusuf bacili ale nɔrɔ ta nin waati na sanni sariya ka tila a ka baaraw la lanbaw fasirikɛbaa ka fɔ la a ko manju sɛnpara n'i y'a lajɛ maa don kabiri san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn maa min don a ye wulikajɔ kɔni a boloda faso mali kɔnɔ a ye wulikajɔ mun boloda o kɛra sababu ye min ye sɔrɔ bosonko ɲuman ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ baara caman a ye o boloda mali kɔnɔ o kama maa don maa min dɔnnen don kosɛbɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min a ye maa min nɔna bila ni o ye yusuf bacili ye ale minɛna ka don bɛrɛ la novembre kalo tile mugan ni saba san ba fila ni eh, mugan ani eh, fila o la sani ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka sigi senkan nin waati na chambre de commerce ye a ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o de ye eh, maju sɛnpara ye bananbakaw ka den Lambaw n'an bɔra yen sa nin waati na an bɛ l'œil du mali ta l'œil du mali kɛrɛnkɛrɛnya na fasirikɛbaaw u kɛlen bɛ ka madali kɛ ka ɲɛsin belebele dɔ ma bi don in na min ye dramani danbele ye dramani danbele n'i ye ale ta k'a lajɛ min ye handicapés ni o ye maa lujuratɔw ye olu ka tɔn belebele min bɛ bamakɔ sigida sabanan na ni o ye commune 3 ye o président don wa n'i y'a lajɛ association a yɛrɛ tɔgɔ ye l'association des handicapés pour la promotion des initiatives locales de développement AHPID Dramane Dambele ale de ye jɛkulu a ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'a fɔ duwakun tɛmɛlen ani i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na min ye kunnafonidilaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka a yɛrɛ ka gɛlɛyaw a n'a ka association ka gɛlɛya olu mada ka laban ka bonyamasigi foliw ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ ka se ka dɛmɛ ɲɛsin association ba in ma kunnafoni y'a jira k'a fɔ n'i ye daramani danbele ale ta k'a lajɛ min y'i k'a dɔn k'a fɔ si a bɛ taa san bi duuru ani saba la nin waati na wa maa don a furulen don den duuru bɛ a bolo den fɔlɔ yɛrɛ ale tɔgɔ ye ayisatu ye ale si bɛ taa san tan duuru la o yɛrɛ ye dɛfu sɔrɔ san tɛmɛlen an kɔrɔ Daraman danbele a ka laseli kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ ale bɛ asosiyasɔn min kun na asosiyasɔn wɛrɛ min kɛ bɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ a fɛ o bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnya na maa kɛmɛ wɔɔrɔ bɔ ɲɔgɔnko la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ u kan ka kɛɲɛ ni bi don ye o ye jabalako ye ni o ye asosiyasɔn ale siyɛzi ye k'a sababu kɛ min ye mɛri kɛrɛfɛ o kɔni sigiyɔrɔ dɔ dilen bɛ u ma Chambre de métier la ka ɲɛsin amdalayi ale kaburudo o ma daraman danbele ni ale ye asosiyasɔnba in a peresidan ye a y'a jira k'a fɔ o ye fɛn min ye gɛlɛya belebele don ka ɲɛsin olu ma k'a sababu kɛ u ka sigiyɔrɔ ka bɛn bɛ nɛgɛkolonw ani yiriw olu kɔni furancɛw ma a baara a ka gɛlɛn kosɛbɛ daraman danbele a ko ale bɛ asosiyasɔnba min ɲɛmaaya la maaw b'a la minnu ka ludura ye senko ye dɔw ka ludura yɛrɛ ye mɛnliko ye dɔw ta ka ludura ye yeli ye ni o ye malvoyants ye daramani danbele a y'a jira k'a fɔ a bɛɛ n'a ta ko a tɛ ɲina ka foli di maaw ma maa minnu ye dɛmɛ caman ta k'a ɲɛsin asosiyasɔn in ma ka kɔn bi don in ɲɛ o maaw la min ye madama jara ja ayidara madamu jara ja ayidara ka bɔ badalabugukaw fɛ ong alibarika fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na baɲumankɛ tɔn caman ma daraman danbele a ye foli ta ka di olu ma misali la min ye ong alibarika a ye foli di olu ma k'a sababu kɛ salon ko seliba tɛmɛlen min ye bagan kɛmɛ ani bi saba ani seegin ko o dira olu ma walasa u ka se k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka nisɔndiya dɔ sɔrɔ seli kow la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye foli ta k'a di anw ka monsieur le ministre ma umaru jara ale min ye minisiri delege i k'a dɔn k'a fɔ anw ka ministère de la santé la k'a sababu kɛ olu fɛnɛ ye da dumunifɛn ni o ye vivres ye o caman di u ma waati tɛmɛlenw na Dramane Dambele dɔw yɛrɛ ko ko dragon belebele in i k'a dɔn k'a fɔ maa cɛsirilen don k'a sababu kɛ ale yɛrɛ ye lujuratɔ ye wa tɔn in a ɲɛmaa don wa n'i y'a lajɛ a ka baara dan t'o ye k'a sababu kɛ misiri welela don a ka sigida fɛnɛ na n'i y'a sɔrɔ misiri welela a fɛnɛ kan ka di o la kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ lujura o ma ale bali a ka wuli k'i jɔ daramani danbele a y'a yira k'a fɔ olu ka association ba in u kɛn bɛ ka baara caman boloda a kɔnɔ ni o ye baaradegew ye baaradege ninnu kɔnɔna na min ye safinɛ dilan ka taa se da dumunifɛnw dilanni ma min ye bayɛlɛmali fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ menuisier ya ani mécanicien ya o baara ninnu u y'o kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ u ka tɔndenw kun wa dramani danbele ni o ye perezidan ye a ko a jigi bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kan wagati nataw la maa minnu ni ɲumanya kɔni ŋaniya bɛ u la u k'u hakili to olu ka association ba in na wa gɛlɛya fanba ye min ye o ye jabalako ye ni o ye siège ye n'an bɔra yen eh, lamɛnbaaw hali bi an bɛ taa ni eh, kunnafoni ye nin waati na an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da lamɛnbaa jɛkulu kulo kan o bɛ tali kɛ

tiɲɛ don yalima tiɲɛ tɛ k'a sababu kɛ u ma hakilina di nin wale in kan nka jɔn ala a kibaruya kɔni a carilen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa hali bi an bɛ taa ni eh, kunnafoni ye nin waati in na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko indépendant indépendant fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa maa dɔ kunkanko kibaruya la maa min don astrologue don a tɔgɔ ye musa fɔnba ye musa fɔnba ka kɛɲɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na san o san ale bɛ kibaruya min di san a hɛrɛ n'a a masuba kan a bɔra a kuma na a y'a jira k'a fɔ ko ɲinan san in na ko min ye mali a kan ka wulikajɔ caman kɛ ka se ka saraka caman bɔ min bɛ kɛ sababu ye mali a bɛ se ka kisi kɔlɔlɔ dɔw ma musa fɔnba sankaw ka den a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ n'i ye san ta k'a lajɛ san ye kalo tan ani fila ye nka kalo wolonfila bɛ san in kɔnɔna na min kɔni da man di mali la fiyewu ko wa k'a fura ye fɛn fɛn ye o ye sarakabɔ ye ka sababu kɛ ko maa lasɔminen o ye suba ye musa fɔnba a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi don in na kɛrɛnkɛrɛnya na n'i ye lolow ta k'a lajɛ kalo wolonfila bɛ yen kalo wolonfila in k'a ye wagatiw ye mun kɔni na gɛlɛya mali bolo kosɛbɛ a ye waati min kofɔ mois de mars b'o la ka taa bila mois d'octobre la min ye septembre ale ni novembre olu o bɛɛ lajɛlen b'a la wa dankɔrɔba in a y'a jira k'a fɔ nin waati na saraka mun kan ka bɔ o de ye saga na waati bɛɛ lajɛlen da dumunfɛnw maaw ka se k'olu saraka fo ka taa se min ye kelenya ani taabolo kelen ka o di ɲɔgɔn ma bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kan ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ye nin waati ninnu na lamɛnbaaw n'an bɔra ye an bɛ taa minisuma ale kunkanko eh, kibaruya la minisuma n'an taara ale kunkanko kibaruya la min ye o ka banfula bulalamatigiw de casque bleu olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye maaw ye minnu kɔni bɔnɛna u ni na maa naani wɛrɛ bɛ yen olu kɔni ye eh, joginni eh, sɔrɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye décembre kalo tile tan ni wɔɔrɔ o ye juma tɛmɛlen ye tɔnbɔkutukaw fɛ yen kibaruyaw y'a jira k'a fɔ quartier min bɛ yen n'a fɔ a ma ko kabara waati min minisuma maaw u bɛ u ka patrouille la ni o ye laraweliw ye ko min y'i k'a dɔn k'a fɔ u taara don janjugu dɔ kɔnɔ u donnen janjugu in kɔnɔ min ye maa fila olu kɔni bɔnɛna u ni na maa naani wɛrɛ olu joginna N'an bɔra yen an bɛ taa sɛma ale kunkanko kibaruya la n'i ye sɛma ale ko mɛn o ye la coordination des mouvements de l'Azawad nin waati na kunnafoni y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni waati tɛmɛnenw ye min ye maa murutulenw u ka jɛkuluba ni o ye sɛma ye u tun y'a jira k'a fɔ ko olu b'a ɲini diɲɛmaa fɛ ni o ye médiation internationale ye ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɔgɔnye cunni kɛ ka sababu kɛ ko olu ka yecogo la min ye bɛnkan mun tala bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko accord pour la paix issu du processus d'Alger ko a baaraw a laɲɛnamayali ko sumaya caman dɔw bɛ a la o kama ko olu b'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na min y'i k'a dɔn k'a fɔ lajɛ ka kɛ dɔ ka fɔ o kow la kunnafoni a bɔlen ka bi ka ɲɛsin médiation internationale maaw ma min ye algabas ag intala kɛrɛnkɛrɛnya na kibaruya in a bɔra ale de yɔrɔ wa a ɲɛsinna maa ma o de ye min ye alizeri jamana ale anbasadɛri ye bujelima dɛlimi bujelima dɛlimi ale y'i k'a dɔn k'a fɔ comité de suivi de l'accord o ɲɛmaa ye nin waati na ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin laɲini min bɔra sɛma maaw yɔrɔ ko nin ye laɲini ye donc a la olu kɔni b'a ɲini ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka sababu kɛ n'an ko bɛn a ka na a dɔ la kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka i niyɔrɔ kɔni ta bɛn a kow bɛɛ lajɛlen na wa o kɛra sababu ye min ye sɛma u ye laɲini min kɛ kɛrɛnkɛrɛnya na médiation internationale o kɔni ma i k'a dɔn k'a fɔ kala turu o ko la nin waati na wa wele bilalen don fan fila bɛɛ lajɛlen ma mali a marabaajɛkulu fo ka taa se eh, comité de suivi de l'accord maaw ani sɛma maaw ko bɛɛ lajɛlen ka jinin kɛ i ka to na lamɛnbaaw n'an bɔra ye hali bi an bɛ taa ni eh, kunnafoni ye nin waati na kibaruya a bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye bamakɔ ale ɲamanko ye lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ ni an ma wuli k'an jɔ joona la min y'i k'a dɔn k'a fɔ ɲaman ko a degun a barika a bonya bɛ bamakɔ dugu kɔnɔ nin waati na o hukumu kɔnɔ min ye décharge finale bɛ n'a fɔ ma ko numubugu min ye maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ de ka o kɔni ɲamabɔyɔrɔ laban in ka se ka o kɔni labɛn walasa ni ɲaman a donna ka bɔ maaw ka soda la ka taa to dépôt transitoire la ni o ye an ka ɲaman ton yɔrɔ min bɛ yen olu ye yɔrɔw ye ɲaman kɔni a ka badabada toli tɛ kɛ o yɔrɔ la ka sabu kɛ a bɛ taa yen de sani a ka tɛmɛ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ a filiyɔrɔ laban na filiyɔrɔ laban bɛ ni o ye numubugu ye min ye maaw kɔni ka laɲini ye o kow bɛɛ lajɛlen ka sigi joona walasa min ye ni ɲaman cɛra a ka se ka taa bila a bilayɔrɔ laban na lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa an bɛ taa min ye jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita ale kunkanko kibaruya la ka tali kɛ mali min ye a ka avant projet ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka sariyasunba o projet o baara min bɛ senna nin wagati in na ka se ka a baara bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛ min ye décembre kalo tile tan ani kɔnɔntɔn ntɛnɛndon président Assimi Goyita ale ni i k'a dɔn k'a fɔ maaw ye ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔ danganiya o tara ka se ka commission dɔ sigi commission min na nin baara bɛɛ lajɛlen tɔ a kɔni kuncɛ ka sabu kɛ avant projet ale bɔlen kɔfɛ min y'i k'a dɔn k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw ani lamɛnliw kɛlen kɔfɛ min ye ka se ka gafe in a bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛ ni o ye finalisation ye président asimi goyita a ye o décret ta o hukumu kɔnɔ maa duuru o ye président kɔni ka maa yamaruyalen ye nin jɛkulu in a kɔnɔna na min ye maa duuru o bɛ gouvernement tɔgɔ la maa duuru wɛrɛ bɛ yen o bɛ conseil national de transition o tɔgɔ la maa kelen haut conseil des collectivités tɔgɔ la maa kelen o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ conseil économique et social o tɔgɔ la maa saba o bɛ autorité administrative indépendante tɔgɔ la min ye maa duuru o sugandi bɛ anw ka légitimité traditionnelle tɔgɔ la fo ka taa se maa duuru wɛrɛ o sugandi bɛ parti politigiw ani regroupement politigiw min ye maa saba o sugandi bɛ organisation société civile maaw olu tɔgɔ la min ye maa naani o sugandi bɛ anw ka bɛrɛbɛrɛtɔnw ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ centrale syndicaliw ye lafasalitɔnw olu tɔgɔ la Maa saba o sugandi bɛ groupe signataire de l'accord o maaw kɔni tɔgɔ la, maa fila wɛrɛ sugandi bɛ anw ka force de défense olu maaw tɔgɔ la, min ye maa fila o sugandi bɛ ordre professionnel maaw olu tɔgɔ la, ka laban ka maa fila wɛrɛ sugandi min ye groupement des femmes olu tɔgɔ la, maa fila sugandi bɛ malien minnu sigi bɛ jamana kɔkan, maa fila wɛrɛ sugandi bɛ conseil national des jeunes maaw olu tɔgɔ la. an lamɛnbaaw nin bɛ dan sigi an ka bi don dɔnkobaro labɛnnen na duba tv ale ni rafcom eh, sanfɛla la an ye minnu labɛn ka da aw tulo kan eh, n'a sɔrɔ an donna maa mun gasi la an bɛ yafa ɲini olu fɛ an yafalen don bɛɛ lajɛlen ma n'ala ye waati wɛrɛ yira an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kura wɛrɛw kɛnɛ kan hakɛto belebele b'an ka fɔlenw bɛɛ lajɛlen kan sali ala rasul